Assalamualaikum aw bɛ di aw bɛ di aw bɛ di belebele de Paris dakantigi alihaji dani waliju dakantigi fatumata bacili merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo tima kan jumɛn bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na maliyɛnw eh, n'i y'a ye dani yɛrɛ bɛ kuma eh, muso min n'aw ɲɛ b'a foto la n ka fɛnkɛ kan ko nɛnɛ tu vois n'i y'a ye ne bɛ kuma ninnu kan parce que eh, n tɛ kuma kan k'a fɔ ko wayi ko non ko dɔ wɛrɛ parce que iba wani muso kɔrɔ de don donc iba wani muso kɔrɔ n'i y'a ye ne yɛrɛ bɛ n da don iba sidiki talibi gaspi souvent u ka histoire la ils sont pas n'importe qui hein. a ye diya sidiki diyar'i ye sidiki n'est pas n'importe qui au mali iba diyar'i ye iba tɛ n'importe qui ye mali la e gaspi diyar'i ye o tɛ n'importe qui ye talibi diyar'i ye o tɛ n'importe qui ye parce que ninnu n'i y'a ye dɔ bɛ f'u bɛɛ ma c'est-à-dire n'u bɔra jamana kɔ kan u bɛ mali représenter maliyɛnw de don maliyɛnw don mun na musique ko fan fɛ maliyɛnw don fɛnɛ u bɛ mali représenter u bɛ taa ni mali tɔgɔ ye i n'a fɔ an fana bɛ kuma video la cogo min na ni mali tɔgɔ ye donc diyagoya ni ko dɔ wulila mɔgɔ bɛ ne wele n'u y'a rapɛriw ɲɛ minnu ɲɔgɔn cɛ siman olu m'a faamu olu tɛ se k'a faamu fɛnɛ sinon arapɛri caman bɛ olu bɛ ko caman kɛ mɔgɔ si da tɛ don a la o mais ninnu mɔgɔ damadɔ olu ye fɛn ye mali la c'est-à-dire u ka influence bɛ se ka denmisɛnninw ka mɔgɔ dɔw corun ka mɔgɔ dɔw c'est-à-dire mɔgɔ dɔw bɛ t'u jogo ta ka sɔrɔ u yɛrɛ jogo yɛrɛ yɛrɛ to yen fɛnɛ quoi i m'a faamu donc n'i y'o fɛn suguya ninnu ye diyagoya a tan kɔnɔna la i bɛ bɔ ka kuma i m'a faamu voilà fɛn min ye nɛnɛ ye nɛnɛ anw tɛ nin dɔn ne tɛ nɛnɛ dɔn ni iba tɛ ne t'a dɔn wa ni hali maliyɛnw t'a dɔn kayikaw kɔni mɔgɔ damadɔ b'a dɔn mais iba de bɔra ni denni ye a y'a furu a y'a yira diɲɛ bɛɛ la a y'a sankɔrɔta ka kɛ diɲɛ fɛn sugu bɛɛ ye mais ne ye fɛn dɔ ye ɲɛ la c'est-à-dire don o don adamaden i jigila bɛ tigɛ diɲɛ ko dɔw la quoi iba ye cɛ ye ne ye cɛ ye a diyara iba ye fɛn dɔ bɛ kɛ o b'a choquer a sɔnna a ma sɔn hali ne yɛrɛ bɛ ten iba ye nin denni furu ne tɛ de comme denni dɔgɔya mais ne t'a dɔgɔya foyi mais n ye fɛn min ye n'a ye n tɔɔrɔ n'a ye n tɔɔrɔ n'a ye ni tɔɔrɔ a ye ni tɔɔrɔ a ye ni tɔɔrɔ trop bɛɛ kɔni b'a dɔn ka fɔ n'a dana iba ko ma walahi ne tɛ gilaja fani ye dɛ n tɛ sidiki fani ye n tɛ talibi fani ye est ce que ni ne y'a fɔ aw ye ko arapu yɛrɛ la arapu dala ninnu na fɔlɔ la ko ne tun ye mɔgɔ min kanu kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n ko tun ye o tun ye talibi de ne tun ye talibi de kanu wagati dɔ la en 2014 o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ delila ka avant ne ka don video la ka video yɛrɛ daminɛ ka video ka video kɛ ne delila ka cɛ tɔgɔ fila ka bɔ n kɔnɔ sa ee cɛ in a tɔgɔ dangaden o y'a sɔrɔ a bɛ video kɛ a b'a bila youtube an bɛ taa lajɛ a cɛ min b'a ɲɛda dugu ta f'a bɛ kuma n ta cɛ cɛ kirikɛra a bɛ itali yen nɔ i m'a faamu f'a nana don politiki ko sinon ale tun bɛ video kɛ arapɛri de kan ne delila ka wele k'a ba nɛni talibi nɔfɛ o kɛra yan nɔ mɛ talibi t'o kalama talibi tɛ ne dɔn fura dama n'a ma ɲɔgɔn ye a nana pari yan iba one nana yan nɔ an ma ɲɔgɔn ye mɛ n taara a ka kɔnsɛri la au contraire sidiki sidiki même sidiki tu vois parce que ni sidiki sigira an ye baro kɛ n taara a ka studio la a b'a ka album dilan yɔrɔ min na n taara a nɔfɛ yen nɔ tu vois parce que sidiki yɛrɛ somɔgɔ dɔ o ye ne yɛrɛ terikɛ ye mɛ ne ka ko t'o de ne ka ko ye fɛn dɔ ye souvent eh, eh, fɛn dɔ bɛ yen kabako don wala kalafisi ne delila ka ne delila ka kalafisi ba nɛni talibi nɔfɛ est ce que talibi b'o dɔn talibi t'o dɔn ne ka o kɔnti bɛ yen nɔ hali ni kalafisi taara n ye vocal caman ka message caman yɛrɛ bɔ ka tila k'a ba nɛni talibi nɔfɛ mɛ bi nɔ ne mago t'olu la o mɛ n'i ye fɛn dɔ na fɛn dɔ de ye i ye cɛ ye ne ye cɛ de a b'i choquer ne ye cɛ ye a b'i choquer obligé de adamaden kɛra kafiri ye cogo cogo ee nin denni min filɛ nin ye ko nɛnɛ nin ye den sɔrɔ iba de fɛ iba y'a furu fɛnɛ a ye den sɔrɔ iba fɛ mun n'a bɛ fɔ ko muso k'i ka sabali i sabali tɛ dɔwɛrɛ ye fanga bɛɛ b'i la i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mɛ n'i ye den sɔrɔ ka ban i ka sabali ani i ka bonya o bɛ taa ni i denw i b'a k'i denw de ye i ka siniɲɛsigi i b'a k'i denw de ye nin dennen ye min kɛ iba la hali ni iba ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ na mɛ nin ye min kɛ iba la ni iba don mɛ ni ne don ee ni ne don o den o muso n b'o haramu diɲɛ kɔnɔ parce que den bɛ nɛnɛ bolo iba den don dɛ mɛ ne b'a dɔn ni nɛnɛ ma segin kɔfɛ ne b'a dɔn ne danni b'a dɔn aw b'a sɛbɛn aw b'a bila ni nɛnɛ ma segin kɔfɛ a ma foyi kɛ iba la mɛ a y'a den de détruire diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ woloden a y'o de détruire n'a tora ala ma dencɛ fɛnɛ d'a ma muso muso denmuso d'a ma fo cɛ a y'a den de détruire iba m'a den détruire dɛ nɛnɛ de y'a den détruire a yɛrɛ woloden a y'a détruire mɛ a t'a dɔn dɛ a hakili a bɛ a dɛmɛ kɛ min ye n'a kɛra i b'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden a fɛ ka dɛmɛ kɛ min ye a ma iba détruire a ma foyi kɛ iba la mɛ nɛnɛ yɛrɛ de y'a den détruire aw bɛ se ka faamu cogo di n b'a exemple d'aw ma denw bɛ ne bolo mɛ eh, an ka kɛ idirisi kanapo ne lɛkisi ne muso kɔrɔ ne ko o ye idirisi kanapo ko ni idirisi kanapo ye cogo dɔ la n sunkuru tɛrɛ ni sunkuru don je m'en bats les couilles o caman yɛrɛ bɛ a la mɛ yɔrɔ min na sisan i bɛ taa sɔrɔ ne ka sunkuru kɔrɔ dɔ bɛ yen ne jugu dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ne yɛrɛ b'olu dɔn mɛ ne denba ye den sɔrɔ muso min fɛ k'o n'i jugu sigilen ye manamanakan fɔ la ka foutaise k'i la mali o bɛ bɛn mɔgɔ ma surtout dɔwɛrɛ tɛ hali n'aw taara ka na saya nɛnɛ y'a munumunu cogo cogo saya de b'ale ni iba u da bɛ don ɲɔgɔn da la o diyara cɛ ye o ma diya cɛ ye iba y'i munumunu cogo cogo en tant que den de bɛ yen saya de bɛ don parce que den den iba iba wani de tɔgɔ b'a kan ibrahim sisogo ale de ale de den ye cɛnin ye nɛnɛ ne tɛ nɛnɛ jamu dɔn dɛ kamara don wa sisogo don kɔnate don ne t'a dɔn ne t'a ɲini ka jamu dɔn mɛ nɛnɛ de den ye cɛnin nin ye mɛ bi kama fo ka diɲɛ wuli ne b'a dɔn talibi n'a muso ala k'an kisi kana cɛ janya fɛn kana don u ni ɲɔgɔn cɛ talibi muso fo ka diɲɛ wuli talibi muso tɛ taa gaspi fɛ k'a bɛ futɛsi k'a la k'a bɛ k'u bɛ jɛ ka futɛsi kɛ talibi la fo ka diɲɛ wuli ne b'a dɔn nɛnɛ ni e de bɛ gulɔ min n'i bɛ dɔrɔgu ta i bɛ k'i den de deturi sinɔn e yɛrɛ deturilen don ka ban parce que cɛ o cɛ ye e ye nin cogo la n'i woloba cɛ nɛnɛ e deturilen don ne yɛrɛ b'o dɔn fo ka diɲɛ wuli gaspi b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ gaspi muso b'a dɔn gaspi n'a muso ka kɛlɛ ala k'an kisi ala kana cɛ janya gaspi muso tɛ taa talibi fɛ yen k'u bɛ jɛ ka video kɛ ko k'u fute gaspi la o tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ fɛn dɔn mɛ o tɛ kɛ i ye gaspi den o gaspi yɛrɛ tɛ sɔn a den ka magɛrɛ bɛɛ la mɛ e den de bɛ mɔgɔw bolo réseaux sociaux sanfɛ juguw b'a ta ɲinw b'a ta u b'a fɔlɔkɔtɔ u b'a falakata nɛnɛ i yɛrɛ nɔ b'a la sinɔn an bɛ mali de la o hali n'a ye iba diya mɔgɔ minnu b'a den bila réseaux sanfɛ n'e m'i jɔ i jɔyɔrɔ la nɛnɛ bɛ se iba bɛ se ka bila a b'a tugu ka page ta minnu bɛ mali la a bɛ se mɛ nɛnɛ walahi mali don nin fɛn don e hakili la iba bɛ kɛ min ye a tɛ ko ye dɛ i hakili la iba wani bɛ kɛ min ye n'a kɛra i k'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔ den o tɛ ko ye fiyewu i hakili la a bɛ kɛ fɛn o fɛn a tɛ ko ye dɔgɔ ye ma faamu mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba mɔgɔ tan jamakulu n ka cɛ n'i y'a ye wa hali o tigilamɔgɔ t'a fɔ un a t'a fɔ han i bɛ tile i ka bofara bɛɛ la dɔwɛrɛ tɛ ko duwawu ni barika de b'o kɛ duwawu ani barika e ɲɛ bɛ iba la yɔrɔ min na duwawu ani barika duwawu ni barika ne y'a fɔ dɛ iba kana taa mori fɛ a tɛ taa foyi fɛ yen batarani dabarani ko dabarani ko lagosili ko bɛ ni lagosili bɛ mɔgɔ bɔ a taabolo la a ma se iba yɛrɛ la sinɔ danni de pari balolen don pari an ka foyi t'a la belebele balolen don pari daba ne bɛ facebook lajɛ i bɛɛ ta donna ta i donna ta iba donna ta iba bɔra mɛ tɛ taa ci fɛ iba b'a ka bɛri la iba wani b'a ka bɛri la a ka bɛri o b'a ka bɛri la parce que muso jugu tɛ kɛ foyi ye muso jugu kɔ muso muso dɔw bɛ yen ni e yɛrɛ ni iba wani ka ko kuma ba kuma ye dɛ a kun tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ kun tɛ an ka tiɲɛ fɔ a kun tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ n'a ko kuma ban n'i ba kun ye a kun tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ o tun tɛ hɛrɛ sɔrɔ mɛ sisan de iba bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ k'a ka etazi mɔndiyali wuli iba ni fana b'i jilaja k'i ka so in na ban de an ka taa don i ka so in kɔnɔ a ma ɲi dɛ rapɛri yɛrɛ ka etazi mɔndiyali jɔ etazi mɔndiyali mɔndiyali parce que a tɛ se ka kɛ i bɛ dɔnkilida la ko iba wani ko nimoro un f'i ka etazi mɔndiyali de laban ko an o pibilisitew ka kɛ quoi tu vois i b'o kɛ o ka laban o ka fisa wala o laban o pibilisite ka kɛ quoi wa n t'a dɔn n'a banna parce que ne t'aw ka domɛni nin kɔnɔ mɛ n'anw ye min ye an bɛ kuma o de kan aw ka domɛni ne t'a kɔnɔ mɛ nin nɛnɛ nin nin tɛ furu nin nɛnɛ nin cɛ o cɛ ye nin furu i ye ducimuso furu cɛ o cɛ ye nin furu i ye tatiɲɛmuso furu cɛ o cɛ ye nin furu e ta de bɛ tiɲɛ ka taa ala ka diɲɛ don o don nin n'i ye nin furu cɛ o cɛ i ye nin ta i ye nin ta diɲɛ kɔnɔ i ta de bɛ tiɲɛ bilahi nin tɛ don da la nin tɛ se ka don da la ni nin tɛ don da la fiyewu don da la kɛlɛ nin tɛ se nin man ɲi dɛ i bɛ nin furu de k'a jɛlen don a tɛ kɛ jɛya la o i bɛ nin furu k'a cɛ ka ɲi wa ee o bila e m'a faamu n bɛ nin muso nasɔnya la hali jugɛli ɲuman tɛ se a la kan'a jɛlen lajɛ tan hali kɛli ɲuman nɛnɛ tɛ se muso o muso bɛ tan bɛɛ muso o muso ye kɛnɛma cari cari sinapu mɛrɛtɛ mɛrɛtɛ a donna tan hali kɛli ɲuman n'o tɛ tiɲɛ ye musoya tɛ ko wayi ko cɛ ɲuman ye musoya tɛ ko wayi ko nɔn ko n cɛ ka ɲi o musoya tɛ ko nɔn ko n cɛ ka ɲi ko bote bɛ n na o muso ye nin nɛnɛ nin filɛ nin hali kɛli ɲuman a tɛ se ka degeli ɲuman kɛ ni ala ca tɛ se an b'o date minɛ musoya ti bɔ i k'i kali n'a sɔrɔ i bɛ se degeli la sinɔn n'i tun bɛ se degeli ɲuman na iba kun t'a fɔ k'i ka bɔ trois heures de komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'i y'a ye i bɔra trois heures i tɛ se muguli de la ah, sinon mɔgɔ min bɛ se muguli la iba b'o labɔ trois heures ya c'est que i tɛ se he dani ne pari e ala n b'aw sɔn n b'aw sɔn pɛnpɛn dɔɔni k'aw sɔn pɛnpɛn dɔɔni ka n da ka sinɔgɔ ka tila ka wuli Dani ne pari ala jɛ ala ka ala ka barika don ala ka barika iba ala ka barika don i la han sinɔn nin muso nasɔnya allahu akbar ni ni ne tun bɛna ee ni nin nɛnɛ nin ne tun bɛna san sɔrɔ iba nin ko banna ne fanfɛ ni ne fɛnɛ man jugu mɔgɔ ma ka nin bɔ ne dani ala n fani ba ni muso nasuya dɛ nin de ka ɲi ne bolo minɛ i ma k'i bɛ taa ne jugu de fɛ ko foutaise fo k'i sa i kun tɛ mɔgɔ ye ka foutaise kɛ parce que mɔgɔ tɛ foutaise kɛ diɲɛ kɔnɔ ka ne dani bɔ a mɔ a adamaden tɛ yen a maaninfin tɛ yen foutaise maa tɛ foutaise kɛ ka ne bɔ fiyewu e b'o kɛ cogo di bilahi nɛnɛ i b'a dɔn i b'a ye sinon ne don wa i b'a i b'a woloma zen na han komi a nɛnɛ ko kɛra ta iba one an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'i bɛ muso ta o fana kana kɛ nɛnɛ ta ɲɔgɔnna ye mais n kɔni n b'a f'i ɲɛna ne tɛnɛmuso ale denmuso bɛ yen a bɔra université la mais a ye kɔnɔɲɛ saba dɔrɔn de kɛ n b'o mission ale kɔni a bɛ mɔgɔ bonya kɔnɔɲɛ saba n tɛnɛmuso denmuso ale ye kɔnɔɲɛ saba dɔrɔn de kɛ kɔnɔɲɛ saba iba an b'o gérer ka kow dilan fɛnɛ ka fisa ni nɛnɛ ye bi yɛrɛ kow yɛrɛ a ye npogotigini ninnu to yen aw b'a kɛ minnu ye kɔnɔɲɛ fila kɛ dɔɔni olu hakili sigilen don olu b'i sutura furu kɔnɔ olu tɛ bɔ n'i ye mais ninnu ni wasanba ninnu u ka kow ka ca u yɛrɛ ma kojugu mɔgɔw jo don makɔrɔnjo don dangadenya tɛ dɛ makɔrɔnjo don taa bawalaw nɔfɛ hakili sigilen don ka fisa ni ninnu ye cɛ ninnu ka kow ka ca wagati bɛɛ i lebulen don wagati bɛɛ mɔgɔ lebulen don i lebulen don i tɔgɔ de bɛ da kɔnɔ wagati bɛɛ mais ni bawala ninnu don i bɛ t'i ka mission gérer tranquillement tranquille hey parce que n'i ye nɛnɛ yɛrɛ ɲininka ale b'a ko non k'ale bi k'ale bɛ bawalaniya de la ka sɔrɔ non k'ale bɛ npogotigiya de la ɲɔgɔnna bawalani ka produits ni fɛnw kɛ k'i nunkala jɛɲɛ ka produits ni fɛnw kɛ k'i jɛ paa jɛ ka sɔrɔ mèche mèche brésilienne de filɛ i kun na waa kelen ni kɛmɛ saba saba ta hali faransi mèche brésilienne e tɛ se k'o dɔn ni waa kelen ni kɛmɛ saba brésilienne de ye bamakɔ kɔnɔ ta brésilienne ta iba cɛ a bɔ i kun na kɛ a bɔ i mèche brésilienne bɔ a la bɛ nin bɛɛ la hali jukɛli ɲuman o tɛ s'a la i bɛ taa cɛnin da don kuma la fu e m'a ye wagati dɔ kɛra sisan iba bonyana iba bonyana sa ka dafurugunin sigi depuis nɛnɛ ko in dabilara parce que cɛ bɛ yen iba bɛ yen nɔ a b'a ka so kɔnɔ a b'a ka joie la a n'a ka fans a b'a ka ko la a hakili sigilen tɛ quoi munna hakili sigilen tɛ parce que mɔgɔw b'a la ko nɛnɛ b'a bolo nɛnɛ ka jan nɛnɛ cɛ ka ɲi nɛnɛ jɛlen don nɛnɛ tɛ se jukɛli la o de kama a banna iba hakili sigilen tɛ parce que ni muso bɛ cɛ bolo so kɔnɔ muso tɛ se jukɛli la kɔni donc baara banna i tɛ se kɛli la cɛ hakili tɛ sigi wagati dɔ la dɛ iba ka sukoromani bɔ wagati dɛ sukoromani wa jumɛn de o bɔ iba kun fasalen don kow kun tɛ ka ɲɛ ala ni nɛnɛ ko hami nɛnɛ tɛ se kɛli la sisan nɔ i m'a ye iba ye dɔ sɔrɔ o bɛ se kojugu o bɛ se o bɛ baara ɲɛdɔn bonyana sisan nɔrɔ bɛ ka sigi a yɛrɛ fan bɛɛ fa tenda bɛ briller ha one

o wagati yɛrɛ o y'a sɔrɔ i b'i ka diya kɔnɔ n'a ko dabaw n'a ta i den bɛ yan ko i n'a ta ko ale b'a ka bɛri la e don e tɛ mɛ e e tɛ diya nɛnɛ walahi e tɛ diya diya kisɛ kelen e t'a la an ko tiɲɛ fɔ dɛ i ka wa kelen ni kɛmɛ saba brésilien nin nin bɔ yen nin ba cɛ i tɛ rihanna ye i tɛ kɛ beyoncé ye i tɛ rihanna ye i tɛ kɛ beyoncé ye sugunikura tulu mɛdinakura tulu o y'i fari bɛɛ tiɲɛ ka ban fɛn bɛɛ tiɲɛna nɛnɛ ye minisiri hɛn a dan don dɛ a kɛra tan dɛ a dan tɛ jukɛlikɛ yɔrɔ la fo sinapu la a dan don sinapu la o ye da de ye an ka taa kɛlikɛ yɔrɔ la n'a n'a dan don batari n'i ka di i man di n'i n'i ye muso muso bilalen i man di de sinɔn muso n'i ka di i tɛ bila dɛ foyi t'i bila e yɛrɛ sago bɛ kɛ bilahi e tun bɛ se i b'a la mɛ i man di i man di kɛlɛ yɛrɛ kun ye nin ye i man di ɛ ne danni ne b'a fɔ piyan ne ka papa ne ka mun de b'a la nɛnɛ n'i y'i bilalen ye i man di de i ba kelen y'i bila o bɛ cɛ bɛɛ lajɛlen lasɔmi k'a yira k'a fɔ k'e man di jɛya ye nin tɛ o anw y'a maîtriser kojugu anw b'a dɔn de muso yɛrɛ ye min ye jɛya nin tɛ o i bɛ muso dɔ jɛlen a ka bon a ka jan fɛn bɛɛ ni ala cɛ forme ko dan don n'a don mɛ hmm, hmm, hmm. forme ko dan don a ka bon a ka jan fɛn bɛɛ mɛ a ye don so kɔnɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ kow tɛ kow ye i bɛ taa sɔrɔ a ka ko ɛɛ ɛ muso min belebele jamu nɛnɛ dɔgɔ i man di i man di n'e man di ko i b'a kɛ k'e fɛ toujours o tɛ bɛn o n ko de ye yɛlɛko ye k'a tɔgɔ tiɲɛ sinɔn n'e ka di k'e bɛ bɛri la hali i b'a ka tan tɛ k'e bolo ni e yɛrɛ sɔnnen don e ye jaba sora ninnu filɛ nin e y'a mɛn ko n'u kamalen kɔrɔw k'a fɔ ko wayi ko nɔn ko jaba sora ninnu bɛ bɔ n ka maniya don ta bɔra i t'o ye o i bɛ jaba sora ninnu a ye cɛ di a ye cɛ a ma cɛ di a n'i kɔni ye jaba sora ninnu i b'a dɔn ko wayi ko nɔn ko taama taama ko bɛ n'i ye bijou siraba i b'a dɔn k'a fɔ a diyara i ye a ma diya i ye i b'a dɔn k'a fɔ ale ye muso duman ye ale ka kuma man ca o bijou siraba ka diɲɛlatigɛ fɔ man ca n'ale n'i ta banna dɔrɔn salamu aleykum ale ka di ale yɛrɛ sɔnnen don a yɛrɛ ye mɛ n'i ye sigilen ye n'i ye sigilen ye nɛnɛ hɛn a don nɛnɛ cɛ dɔ ko i man di cɛ i man di i man di de muso o muso ka di o ka kuma tɛ caya muso o muso ka di a ka kɔrɔmatigɛli ma bon n'i ye muso o muso sigilen ye kɔrɔmatigɛli la a muso man di anw ye nin bɛɛ faamu o de kama an bɛ yɛlɛ musow ma an bɛ yɛlɛ de muso o muso n'i y'a sigilen ye wagati bɛɛ kɔrɔmatigɛli a man di sinɔn muso ale tɛ kɔrɔma ale bɛna dɔrɔn k'a ka sinapuni kɛ dɔrɔn tranquillement tranquille k'a bila dɔrɔn ka tɛmɛ ka sɔrɔ nɔ a diamond dali an b'a ka muso bɛna dɔrɔn finɛsi dɔɔni ka misiki dumani k'a la dɔrɔn ka sin ka kun ka finɛsi kɛ dɔrɔn a banna k'a ka sinapu bila mɛ n'i ye muso sigilen ye aa an bɛ tan de dɛ e don e tɛ o a kɛra ta ee n balimakɛ n balimamuso tɛmɛ n'i sen fila ye go duman tɛ n'i ye muso sigilen ye kɔrɔmatigɛli la muso duman tɛ fiyewu bilayi ne danni de y'a f'i ɲɛna aw tɛ kɔlɔsi kɛ anw b'a kɛ de aw tɛ bɔnkali na nɔ a ye bɔnkali na de an b'a bɛɛ fɔ ka taa bɛɛ bɛ ne danni dɔn bɛɛ bɛ ne dɔn ne bɛ tiɲɛ de fɔ buna hadama ne t'a dogo k'a fɔ mɔgɔ ye dɛ diɲɛ laban tile na i b'a tɛntɛn de ka di mɔgɔw ma ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye ka ban ne ta o de ye ne ta tɛ k'a fɔ ko ne ta ye ipokiritiya kuma ye dɛ ne tɛ ipokiritiya kuma la mɔgɔw bɛ kuma min munu minɛ k'a fɔ ne t'a munu minɛ ne bɛ na k'a fɔ de bɛɛ k'i ta ta la bɛɛ ka taga min jogo ye min ye ne b'a labɔ diɲɛ kɔnɔ de n'i ye muso sigilen ye kɔrɔmatigɛli la ka muso sigilen ka dɔ juguya a man di muso duman tɛ muso duman tan t'o bolo an ka tiɲɛ fɔ muso duman tan t'a bolo tan t'ale bolo ale ka kow ɲɛlen don komi bisu saraba bisu saraba ee aw ye tan ye bisu saraba bolo tan t'ale bolo mɛ nɛnɛ de bɛna i badaya don n'a tan dɛ kuma tɛ i bɛ k'i yɛrɛ de détruire nɛnɛ sinɔn an ka papa iba ka foyi t'a la an ka misiki an ka iba ka misiki dɔ k'a la an ka taga bɔ yan dɛ ala k'an sutura mali tɛ i b'a bɛɛ de ye mali kɔnɔ ne y'a fɔ musow ye iba wa iba iba wa wa sugoromani yɛrɛ bɛ min fɔlɔ de duman duman duman duman duman ee eh, ibawani fana bɛ se dɔnkilida la koyi ko sugoromani cɛ ee ibawani ibawani fana bɛ se a dɔnkilida in na dɛ ko sugoromani i b'a sugu bɛɛ ye mali la sugoromani misiki sugoromani go duman sugoromani muso duman sugoromani nɛnɛ gokolonba in sugorontani nɛnɛ sugorontani sugoro t'i la nɛnɛ ee n'i ye kamalen ee nɛnɛ aw ni ala cɛ a y'aw da k'aw miiri kɛ nɛnɛ yɛrɛ nana a yɛrɛ faga de kuwa a y'aw da k'aw miiri n balimaw y'aw miiri dɛ nɛnɛ ɲɔgɔnna muso belebele jɛman cɛɲuman n'i ye kamalen yɔrɔ ye k'o labɔ su turazɛri iba ma nin fɔ dɛ nɛnɛ de ye nin fɔ e ka bɔ su turazɛri i tɛ d'a la k'a fɔ i man di n'i ka di i tɛ bɔ su turazɛri dɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi mɔgɔw ma kuma ye depi nin wagati la ne tun t'a fɛ ka n da don ne ye ko in jateminɛ ah ko i i fana ye cɛ ye dɛ nin ɲɔgɔnna belebele jamanjan cɛɲuman ye e k'o labɔ su turazɛri o yɛrɛ ka sigi k'o fɔ an ka man di a man di mais min bɛ digi muso la nin bɛɛ la adamaden kana sɔn dɛ kana sɔn fiyewu cɛ kana sɔn dɛ i ni muso mana bila ɲɔgɔn na fɛn min bɛ fɛn min b'i faga diɲɛ kɔnɔ ni nɛnɛ de kun nana k'ale de taara k'ale tɛ se ka sigi iba kun n balimaw k'ale taara ale tɛ se ka sigi iba kun ka iba jogo dɔ fɔ komi iba tɛ cɛya la a donna ta o tun bɛ mɔgɔ choquer an k'o ɲɛɲini mais nɛnɛ yɛrɛ nana sigi iba ko ala naga ko ko ayi ko iba y'ale labɔ trois heures eh, ja iba ja i fɛnɛ trois heures ka nin jɛmanba in f'a fari bɛɛ biri ye produit k'a labɔ trois heures wagatini iba ye nin labɔ trois heures ja iba bɛ diɲɛ iba ne yɛrɛ sɔnna ja i bɛ diɲɛ a y'a labɔ trois heures wagatini k'a yira ko go in man di a man di dɛ sinon n'i ka di i tɛ bɔ dɛ muso o muso i ka di i ka di e bɛ nɛgɛn dɛ hali ni dimi kɛra ɲɔgɔn i bɛ cɛ mankan mɛn mais cɛ t'a fɔ k'i ka taa dɛ cɛ n'a ka koba a t'a fɔ k'i ka taa parce que n'e taara n'i taara i ka bɔ i ka jajɛlen o tɛ o n'i bɛ se baara la nɛnɛ e tɛ se baara la ɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ kun bɛ ligne na ka foli k'aw bɛɛ lajɛlen ala ka barika don iba one na an bɛ ɲɔgɔn bolo dani de paris alhaji warijo dagantigi karamɔgɔ karamɔgɔ dani ni ne tɛ mɔgɔ b'a fɔ wa ni ne tɛ faransi bɛɛ mɔgɔ t'a fɔ ni ne tɛ jɔn de b'a walawala mɔgɔ si t'a walawala walawala cɛ tɛ a muso tɛ yen anw de b'a di mɔgɔ ma anw de b'a di mɔgɔ ma détail par détail o diyar'i ye an b'o di o ma diya i ye an b'o di après on s'en bat les couilles foyi t'a kɔfɛ ni hɛrɛ fana tɛ c'est comme ça dani de paris ça c'est dani de paris bilahi a y'i diya a m'i diya anw b'a di i kɛra diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye anw b'a d'i ma détail de la o diyar'i ye o ma diya i ye i b'o minɛ n'a diyar'i ye ah c'est ton problème a ma diya i ye c'est ton problème après il y a rien autre